Uh, brother philip Yeah. nkhani ndabwera pano ndi nkhani ya chipulumutso Mm. uh, tikaona baibulo chinthu chofunika kwambiri nchone kuti anthu adzipereka nawo moyo osatha Yeah. ndi chipulumutso Yeah. kuti akamati good news kuti nkhani yabwino Yeah. inuyo mumamvetsetsa bwanji kuti nkhani yabwino kapena chipulumutso ndi chiti kuchokera mu baibulo um, ndingayankhe momveka bwino chonchi nkhani ya chipulumutso mmene ndimamvetsera ine kuchokera m'baibulo limene ndilolongosoka la king james version Ah, ndimamvetsa bwino kuti nkhani ya chipulumutso munthu amadziwiratu okay ndimafunsa kuti baibulo lolongosoka ya mufuna mutanthauza kuti chani ndikulankhula izi pachifukwa kuti tili ndi mabaibulo ambiri amene ngosalongosoka makamaka baibulo la niv limenenso latanthauzidwa kwambiri mchichewa limene abusa ambiri ku malawi akugwiritsa ntchito so nchifukwa chake ndimafuna ndidziwitsiretu kuti pali baibulo lolongosoka limene ndi la king james version chimene chilichonse chili momwemo sichinachotsedwe kapena kusinthidwa konse ya ndiye tafotokozani nkhani ya chipulumutso kuchokera mu baibulo Ah, chipu- chipulumutso ndi nkhani yoti ndi yosangalatsa chifukwa ndi nkhani yomveka bwino zedi Ah, mosapita kutali kwambiri ah, mwachidule baibulo limanena kuti ah, kwalembedwa kuti aliyense ndi wochimwa ndipo palibe mmodzi wolungama ngakhale mmodzi ndithu chifukwa chani pakuti onse anachimwa Ndiye tikati onse anachimwa kutanthauza dziko lonse lapansi tonse tinachimwa kuphatikiza amene ndikulankhula pano ine. Ya, ndiye pakuti tonse tinachimwa Baibulo limatsindika bwino kwa Aroma 6:23 kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. Pokhala mphotho ya uchimo ndi imfa anthu ambiri samadziwa kuti imfa yake ndiyo iti. Tili ndi imfa ziwiri, ndikamwalira thupi langali kupita kumanda komanso ndimene tikapite ku nyanja ya moto pakuti ndinachimwa ya imeneyo ndiye timati ifa yachiwiri ndiye tikamati mphotho ya uchimo ndi ifa timakamba za ifa yachiwiri imene ndiyo ku nyanja ya moto woyaka ndi sufule imene timayipeza tikafika ku chivumbulutso 21 verse 8 kuti ah, koma amantha osakhulupirira oyipa mtima opha anzawo adama amatsenga olambira mafano ndi onse onama akakhala ndi gawo lawo mu nyanja imene ikakhale ikuyaka ndi moto woyaka ndi sufule imeneyo ndiyo ifa yachiwiri ya ndeno uh, ndikafika pamene ndi kuti timatsimikiza kuti nzoonadi kuti pakuti tonse tinachimwa ndi palibe mmodzi olungama ngakhale mmodzi nzoyenera kuti tonsefe tikapezeke ndi kunyanja ya moto woyaka ndi sufule imene ndiyo ifa yachiwiri ndipo munthu wina aliyense ayenera kuti avomereze kuti iyeyo ngochimwa ndipo akuyenera ndi kukapezeka kunyanja ya moto woyaka ndi sufule imene ndiyo ifa yachiwiri ndikukambayo munthu akavomereza nditi nkophweka kuvetsa za moyo wosatha chifukwa wadziwa kuti iyeyo ngochimwa ah, nditha kukhala mwinanso ndikufotokoza kophwekako kodi ngakhale timayenera kuti tikapite ku nyanja yoyaka ndi moto ndisufule pakuti tonsefe tinachimwa kodi mulungu angafune kuti tonsefe tikapezeke kumeneko ah, yankho lomveka bwinobwino brother chimwemwe muli apa nonena kuti mulungu safuna ngakhale mmodzi atayike amen chifukwa sichifuniro chake kuti tonsefe tikapezeke ku nyanja yoyaka ndi moto ndisufule koma zachitika izi chifukwa kuti tonsefe tinachimwa ndiyeno pakuti mulungu safuna mmodzi atatayika nchifukwa chake timatsimikiza tikabwera ku aroma 5 verse 8 imene amatsimikiza kuti pakuti Mu- mulungu anatsimikiza chikondi chake pa ife nthawi imene kuti tili ochimwa chikhalire yesu khristu anatifera ife mumvetse bwino kuti tili ochimwa chikhalire mulungu anatsimikiza chikondi chake pa ife kuti yesu khristu atifere ife ichi chinali chikondi chachikulu kwambiri zedi pamenenso ndimamvetsa bwino kwambiri zedi za nkhani ya chisomo m'baibulo kuti zinachitikadi mwachisomo kuti tili ochimwa chikhalire tili osayenera kupatsidwa moyo wosatha yesu khristu anadza kudzatifera ife anadzatu kudzaferatu machimo a dziko lonse lapansi machimo anu adzana alero ndi amawa Ah, momvekanso bwinobwino nkuona kuti zimachitika izi yesu khristu ali osachimwa konse ndipo sankayenera kulandira zonsezi chifukwa baibulo limafotokozera yesu khristu ndi mulungu amene anakhala mthupi longa la munthu langali ah, kutenga uchimo wonse wa dziko lapansi ah, kuyika pa thupi lake kufa pa mtanda paja kuyikidwa kuukanso baibulo limatsimikiza kuti moyo wake unakhala kugahena usiku utatu ndi usana utatu komano mwa mphamvu ya mulungu tsiku lachitatu anauka kwa akufa chimene chimasonyeza kuti iye ngopambana imfa chifukwa anagonjetsa imfa kuti athanso kupulumutsa moyo wanu ndi wanga ndimafotokozana kuti thupi la yesu khristu linali m'manda Yeah. ndi mzimu wake pena kuti moyo wake Yeah, yeah, yeah. unali ku gahena kwa masiku atatu ndi usiku utatu yeah. kodi yesu khristu tikaona baibulo limanena kuti amene akuyenera kukapita Yeah. ku gahena ndi Yeah. anthu amene ali ochimwa Yeah, yeah, yeah. komano tikaona baibulo limafotokoza kuti yesu khristu sanachimwepo Yeah. nanga ndi chifukwa chani ya ya ya muka mwandipatsa funso labwino kwambiri zedi komanso funso la nzeru limene likathandiza mwinanso amalawi ambiri kuti amvetse bwino za moyo osatha Mm. ya anthu atha kumvetsa bwino ndikafotokoza pamenepa kuti nchifukwa anali osachimwa konse anakapezeka kumalo kumene kumayenera ife ochimwa Ah, anakapezeka kumeneko tamvani kuti m'malo mwathu tinkayenera kupita ndife koma m'malo mwathu anatipitira ndi iyeyo oh. ya ndiye amachita zimenezo m'malo mwathu koma sankayenera konse kutero koma kamba ka chikondi cha mulungu pa ife chifukwa chake anakapezeka ku kumene kuja so pano papa ndamvetsetsa ya tikamafotokoza kuno kuti anatifera ya ya so kuti timayenera kufa ndi ife ife ochimwa exactly ya ya ndiye akubwera kutifera ife m'malo mwathu oh chabwino ya pitirizani pa ya ndiye watifera m'malo mwathu eh kuti atipatse ife moyo wosatha chifukwa tonsefe tinachimwa kamba kuti ndi munthu izi nzosatheka Zosatheka. koma ndi mulungu ichi nchotheka ah, anachita izi tikuti m'malo mwathu chifukwa tikabwera ku aroma 623 kuja pakunena kuti mphotho ya uchimo ndi imfa mmusimo akuti koma mphatso ya mulungu ndi moyo wosatha ah, tamvetsana kuti moyo wosatha ndi mphatso ya mulungu ndeno anthu ambiri samamvetsanso pakuti moyo wosatha ndi mphatso yaulere ndithu ndi mphatso pa pamene kuti the free gift which come upon all men is eternal life so pokhala ndi mphatso yaulere anthu samadziwa kuti mphatso ndi chani mwachitsanzo brother chimwemwe tinene kuti ndikupatseni foni yangayi ngati mphatso ndiye nkukuuzani kuti mundipatse 1000 kwacha ingakhale mphatso imeneyo sindikhulupirira si mphatso ah, pa mukupereka china chake tikusinthana ya ndi ndikati ndi mphatso mphatso imeneyo simakhala ndi woyipereka komanso wolandira moti wopereka mphatso ndi amene amagula kugwira ntchito mphatso kuti ayigule kuti akapereke kwa wina wake kuti wolandirayo akangoyilandira koma mwaulere ndakumvetsani ndithu mkulu ndeno mphatso iyi ya moyo wosatha ndi yaulere kwa opereka akuyipereka pa anayigwira ntchito inu mukungolandira chimodzimodzi yesu khristu ah, anatigwira ntchito kutifera m'malo mwathu kuzunzika m'malo mwathu kuti atipatse moyo wosatha ifeyo ngati mphatso koma yaulere chifukwa tikungolandira ngati mphatso yaulere chifukwa anatilipirira m'malo mwathu ndimene mwafotokozeramo kuti Yeah. moyo wosathawu ni mphatso ya mulungu Yeah, exactly ndiye mwafotokozanso bwino kunena kuti pa mphatso pamakhala wopereka komanso olandira mphatsoyo ndi wope- wolandira. olandira Yeah, good. nditsimikize bwino lomwe tsono kuti olandira tikhale ife anthu chifukwa ni Exactly. pamene timalandira moyo osatha Yeah. ndeno nkhani yonena kuti timalandira bwanji mphatsoyo yani tsono pa kulandira kwa mphatso pamene tifuna timvetsane bwino ndithokoze kuti mukundipatsa mafunso osangalatsanso mkhutu mwanga komanso mmakutu mwa amalawi anzanga Ah, nditha kunena momveka bwinobwino kuti tilandira bwanji mphatsoyi Ah, kuchokera m'baibo muli njira imodzi yokha imene munthu wina aliyense atha kulandirira mphatso ya moyo wosatha momveka bwinobwino titha kulandira kuchokera monga momveka bwino ku uh, acts 16 verse 31 baibulo limatsimikiza bwino kuti funso lokhalo m'baibulo limene lidafunsa za moyo wosatha amene munthu atha kuupezera anafunsa kuti kodi ndingapange chani kuti ndipulumuke ndipo anamuyankha kuti panga chinthu chimodzi khulupirira yesu khristu ndipo udzapulumuka nde ndimamvetsa kuti kungokhulupirira yesu khristu pamene munthu amalandira mphatso ya moyo wosatha ndipo nditha kutsimikizanso mwachangu ku yohane 3:16 imanena kuti uh, mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake obadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye tamvani kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo otani kodi Moyo wosatha. wosatha ndi kungokhulupirira iye ndipo sutayika konse koma ukhala nawo moyo wosatha ndifunso kuti mungapange chani kuti mupulumuke Mm. ah, kulandira mphatsoyo ndi kungokhulupirira yesu khristu basi ndimene ndimamvera ine tsopano Ah, mm, ndamvapo ine anthu akunena ya kunena kuti kukhulupirira mm, kumaoneka ndi ntchito ya ya ya, zozina ya. kuti ngati umakhulupirira Ya, ya. ndiye kuti umatsata ntchito exactly uh, anthu ambiri amaganizadi choncho mm-hmm. koma no ndimaona kuti kuti munthu apeze moyo osatha akufunika poyamba achotse maganizo onse amene anamvapo mbuyomo Oh. nde ayambe kumva tsopano chimene baibulo liti limuuze mm-hmm. uh, zimene amaganiza anthu zonse zosemphana ndi zimene malemba amanena chifukwa tikafika ku aefeso 2 verse 8 9 imatsimikiza kuti ah, mwachisomo tapulumutsidwa kudzera mchikhulupiriro ndipo si za ife tokha ife tinaperewera si- sitingathe patokha kudzipulumutsa chifukwa si za ife tokha koma ili mphatso ya mulungu ndipo ankadziwa kuti anthu ena lero adzalankhula zonena kuti ah, akapulumuka munthu nayenso malingana ndi ntchito zake zimene sizoona nchifukwa chake pa verse 9 amatsimikiza onena kuti not of works si wa zintchito ayi kuti wina aliyense asakadzitamandire so moyo wosatha si wa zintchito kuti wapanga chani ayi chifukwa iyi ili mphatso ya mulungu titha kubwerezanso si wa zintchito chifukwa chani chifukwa iyi ndi mphatso ya ulere ya mulungu amen amen tsopano tafotokozani chifukwa ndikudziwa ndikukhulupiriranso exactly kuti anthu ambiri timakhulupirira za yesu khristu mm. ndi mulungu Yeah. anatifera Yeah. ndikudziwa zimene timakhulupirira mm. tinenenso kuti tonse amene timakhulupirira zimenezi tapulumutsidwa Ah, anthu ambiri pali kukhulupirira kumene nditha kumvetsa bwinobwino anthu ambiri amakhulupirira koma osati koona chifukwa iwo amakhulupirira zoti kuti akakhulupirira yesu khristuyo ayeneranso azichita zintchito zawo kuphatikiza pa kukhulupirirapo ndipo amadziwanso kuti moyo osathawo akalandira iwowo ah, utha kuthanso motsindika ndimanena zoti munthu amene sanakhulupirire kotheratu yesu khristu kotero kuti iyeyo alibe moyo wosatha chifukwa akukhulupirira yesu khristu komanso zintchito zake zili ngati wagawa 50 kwa yesu khristu komanso wadzipatsa iyeyo 50 zimene nzosatheka ndiye kuti si- akusonyeza kuti akuphweketsa chimene yesu khristu anatichitira akupangitsa kuti yesu khristu zimene anapanga sizinakwanire koma awonjezereponso iyeyo umene ndi mwano kwa yesu khristu ndikuvani ndithu ndithu mawu otsiriza kuti mwina muphere mphongo oh, mawu otsiriza ah, chimene nditha kulankhula ngati chotsiriza ndichonena kuti ndimafuna ndilimbikitse amalawi anzanga kuti chachikulu azindikire kuti ah, yohane 316 uja ngokwana kwambiri munthu ayenera kungokhulupirira yesu khristu ndipo alandira moyo wosatha posaonjezera zintchito zimene angachite chifukwa zintchito zake zimene ati ati achite pa dziko lapansi pano kaya kulalikira kaya kusunga malamulo a mulungu akupanga chani zili ndi chi- chochita chake mu ufumu wa mulungu and zikangopangitsa kuti mwina alandire mphotho zake munthuyu koma osati kuti akapulumuke ayi ndithu ndimkankulo mulungu akudalitseni chifukwa cha nthawi yanu yabwino zikomo kwambiri